Anois ar an líne tá Eoghan Ó Néill, Ceannasaí Rannóg na Nuachta i Ráidió Fáilte. A Eoghain, fáilte go dtí an chlár. Go maith, go maith. Ok, a Eoghain, inniu an Mháirt, an tríú lá de Bhealtaine, agus tá an lá vótála sa toghchán don Tionól ag tarlú ar an Déardaoin, an cúigiú lá. An féidir leat, a Eoghain, achoimre a thabhairt dár n-éisteoirí i mBaile Átha Cliath faoi mhórphictiúr an toghcháin seo agus Cad a thiocfaidh as, i do thuairimse? Bhuel, seo an seachtú toghchán Tionóil a bhí ann ó bunaíodh an Tionól, nó athbunaíodh é i 1998, agus le achan ceann acu tá i gcónaí, bíonn iontaisí ann agus bíonn rudaí nach raibh tú ag dréim leis, ach is seo an ceann is neamhchinnte go dtí seo. Dhá chéad tríocha naoi iarrthóir atá ins an iomaíocht do nócha suíochán. Anois nuair a bhí an toghchán Tionóil ann 20 is 16, bhí sé shuíochán in achan toghcheantar. In 20 is 17, laghdaíodh an líon suíochán so níl ach cúig shuíochán in achan toghcheantar. Agus na ceisteanna móra atá chun tosaigh mar a bheifeá ag dréim leis, costas maireachtála, agus cúrsaí sláinte, go mór mór i ndiaidh Covid, agus a bheith ag léiriú chomh lag agus atá an tseirbhís sláinte. Ceisteanna mar iad, ach ba mhaith leis an DUP ceist ar leith a dhéanamh agus sin an Prótacál, agus ní bhfuair siad macalla nó aisfhreagra ó Shinn Féin air sin. Tá Sinn Féin ag rá, bhuel, níl duine ar bith ag muscailt ar maidin ag smaointiú ar Éirinn Aontaithe Níl muid ag labhairt fá Éire Aontaithe ná aon rud eile in sa toghchán seo ach faoi chostas maireachtála. So sin na ceisteanna, na ceisteanna atá ann, costas maireachtála agus mar a deirimse an rud breise ansin an DUP ag iarraidh, go háirid na haontachtaithe, go mbeadh seo ina reifreann go bunúsach fán phrótacal agus an Bhreatimeacht agus dá réir. Faoi mar a sheasann sé, tá sé suimiúil, níl aon. easaontas idir na pobalbhreitheanna. Tá siad uilig ar aon intinn go bhfuil tacaíocht an DUP tite go suntasach ó bhí an toghchán deireanach ann. Fiche is a seacht déag a bhí an toghchán Tionóil deireanach ann agus ag an am sin bhí an DUP ar thart fá 28%. más fíor don phobalbhreith is úire a foilsíodh ar maidin inniu ag an Irish News i mBéal Feirste, tá an DUP i ndiaidh a bheith ag cailliúint 10 faoin gcéad dá lucht tacaíochta. Más cruinn don phobalbhreith sin, tá siad ar 18 faoin gcéad agus tá sin ar an líon céanna tacaíochta is atá ag Páirtí an Chomhaontais, an Alliance. Tá siadsan ag leibhéal nach bhfaca muid roimhe. más fíor dó seo, go bhfuil siadsan ar 18% ar an tacaíocht chéanna leis an DUP. Ach an mórscéal ar bhealach, tá Sinn Féin, i bhfad chun tosaigh, tá siadsan ar 26.6%. Tá siadsan ocht bpointí chun tosaigh ar an DUP. Anois, thig leat argóint faoi na figiúirí, an bhfuil siad cruinn nó míchruinn, but tá sé uilig, achan phobalbhreith, deir siad go bhfuil Sinn Féin chun tosaigh giota maith ar an DUP agus go bhfuil tacaíocht an DUP tite agus go mbeidh toghchán iontach maith ag Páirtí na Comhghuaillíochta nó an Alliance. So sin na mórfhigiúirí go dtí seo ó thaobh an toghcháin de. Tá mé a rá, an SDLP, tá siadsan thart fá naoi, deich faoin gcéad, mórán mar a bhí siad an t-am deireanach, níl mórán dul chun tosaigh ann. Tá an UUP thart fá dó dhéag faoin gcéad, aríst eile, mórán mar a bhí siad an t-am deireanach. Agus an scéal nach. Thig linn a mheas, sin an TUV, Jim Allister agus an Traditional Unionist Voice atá iontach láidir i gcoinne an Phrótacail. Níl sé soiléir an ndéanfaidh siadsan mórán dochair don DUP nó nach mbeidh ann ach an suíochán amháin ag Jim Allister arís. Ach déanann sé é deacair a thomhais goidé mar a rachadh an vóta aontachtach. Ach tá cuid mhór rudaí a dtig leat a rá faoin toghchán seo. An rud is mó ná go bhfuil an pobal níos oscailte d'athrú ná mar a bhí siad riamh, tá an pobal níos iolraí, tá siad níos plural ná mar, pluralist, ná mar a bhí siad riamh. Tá cuid mhór daoine, b'fhéidir, nach bhfuil ag dul ag cloí le a bheith ag vótáil do Shinn Féin ar thaobh amháin nó an DUP, go mbeadh siad sásta darna rogha nó tríú rogha b'fhéidir a thabhairt do na páirtithe sin ach go rachadh siad le páirtí eile so tá cuid mhór cros-vótáil ag dul a bheith ann ar bhealach nár tharla ins an am a d'imigh so ní thig leat a bheith ag tuar go húdarasach nó go cinnte goidé mar a rachadh sé ach amháin go dtig leat a rá gur gach seans go mbeadh toghchán maith ag Sinn Féin go mbeadh drochthoghchán ag an DUP agus go mbeadh toghchán maith ag páirtí an Chomhaontais. Tá fhios agam go bhfuil a lán éiginnteacht, mar a dúirt tú. An síleann tú go bhfuil seans maith ann go dtabharfaidh rialtas na Breataine, na Breataine, Acht na Gaeilge isteach thar na seachtainí nó gearr míonna atá amach romhainn? Go dtabharfaidh siad Acht na Gaeilge isteach? Acht na Gaeilge, sea. Braitheann sin. Braitheann sé, is dócha, ar an toradh ansa toghchán. Má dhéanann Sinn Féin iontach maith. agus má dhéanann an DUP go dona, tá seans maith go n-abróidh rialtas na Breataine leo féin, Look, tá sé míchiallmhar againn a bheith ag cur cosc air seo, seo an tromlach ag na náisiúntóirí anois, tá páirtí an Chomhaontais ag teacht i dtreis, tá an DUP ag dul siar. An t-aon dream amháin a sheas go láidir i gcoinne Acht na Gaeilge, bhuel, an dá dhream, sin trí dhream, is ea, aontachtaithe, an DUP go príomha, an UUP agus an TUV. Anois, má tá siadsan, má tá drochthoghchán ag an DUP, tá an uile seans go n-abróidh rialtas na Breataine, bhuel, caithfidh muid dul ar aghaidh le Acht na Gaeilge mar tá SDLP, Alliance agus Sinn Féin uilig i ndiaidh déanamh iontach maith sa toghchán, agus tá siad uilig i bhfách le Acht Gaeilge a bheith ann, agus tá Páirtí an Lucht Oibre ins a' Bhreatain i bhfách leis, agus tá sciar den Pháirtí Coimeádach a shíleann, bhuel, goidé an fhadhb atá anseo? So, gach seans, má bhíonn toradh iontach maith ag Sinn Féin is drochthoradh ag an DUP, go socróidh Rialtas na Breataine dul ar aghaidh le Acht na Gaeilge.